Admhaím do Dhia uilechumhachtach agus daoibhse, a bhráithre, gur pheacaigh mé go trom le smaoineamh agus le briathar, le gníomh agus le faillí, trí mo choir féin, trí mo choir féin, trí mo mhórchoir féin. Ar an ábhar sin impím ar Naomh Mhuire síorógh, ar na haingil agus ar na naoimh, agus oraibhse, a bhráithre, guí ar mo shon chun an Tiarna Dia. Go ndéana Dia Uilechumhachtach trócaire orainn, go maithe sé ár bpeacaí dúinn, agus go dtreoraí sé chun na beatha síoraí sinn. A Thiarna, déan trócaire. A Chríost, déan trócaire. A Thiarna, déan trócaire. Is guímis. A Dhia na cumhachta is na trócaire, deonaigh an Spiorad a theacht seilbh a thógáil orainn agus teampall foirfe a ghlóire a dhéanamh dínn. Sin é ár nguí chugat trínár dTiarna Íosa Críost, Aonmhac Dé, mar aon leis an Spiorad Naomh, a mhaireann agus a rialaíonn leatsa trí shaol na saol. Amen.
An Chéad Léacht. Tá a ionú féin ag gach uile ní, agus tá a thráth ann don uile ghnó faoin spéir, tráth breithe, tráth báis, tráth curtha síl, tráth bainte fómhair, tráth maraithe, tráth leighis, tráth leagtha, tráth tógála. tráth goil, tráth gáire, tráth caointe, tráth rince, tráth scaipthe cloch, tráth bailithe cloch, tráth beirthe barróg, tráth séanta barróg, tráth cuardaigh, tráth caillte, tráth coimeádtha, tráth caite, tráth stróicthe, tráth fuála,

Go raibh an Tiarna libh. agus leat féin. Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Marc. San am sin tháinig duine de na scríobaithe chuig Íosa agus chuir sé ceist air, Cén chéad aithne de na haitheanta go léir? D'fhreagair Íosa, Seo í an chéad cheann. Cluin, a Iosrael, ár dTiarna Dia is aon Tiarna ann, agus gráóidh tú do Thiarna Dia ó do chroí go hiomlán, agus ó d'anam go hiomlán, agus ó d'aigne go hiomlán, agus ó do neart go hiomlán. Seo í an dara ceann. Gráóidh tú do chomharsa mar thú féin. Níl aithne eile is mó ná iadsan. Soiscéal an Tiarna. Moladh duit, a Chríost. Suígí anois. And again, welcome uh, to this

Agus anois, an bhfuil guí an phobail againn?
Guímid do Mhúinteoir Méabh agus dá clann, Neil, Eoin, Cormac agus Eve, go mbeidh amantaí clainne iontacha os a gcomhair amach, a Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. Guímid d'fhoireann na scoile, go mbeimid ar fad chomh díograiseach is dílis le Méabh agus go leanfaimid ar aghaidh leis an sprid álainn a scaip Méabh inár measc, A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. Guímid dos na páistí ar fad a mhúin Méabh thar na blianta. go dtabharfaidh siad leo an sonas agus an grá don bhfoghlaim agus don nGaelainn a thug Méabh dóibh. A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. Guímid do shíocháin inár dtír agus sa domhan. Go mbeidh an síocháin a thug an Múinteoir Méabh léi an t-am ar fad mar bhronntanas dúinn uile. A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn.
Guímid do thuismitheoirí Méabh, Peggy agus Paul agus dos na héinne bainteach lenár bpobal scoile atá imithe ar shlí na fírinne. Smaoineoimid go háirithe ar Mhúinteoir Gobnait a bhí ina comhghleacaí iontach ag Méabh is againne. Solas na bhFlaitheas dóibh uile. A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn.
Guímid dár bPápa Proinsias, dár nEaspag Diarmuid, dár séiplíneach an tAthair Roderic, dár gcathaoirleach an tAthair Richard agus na cléir uilig, go stiúróidh siad sinn i dtreo bhriathar agus teachtaireacht Dé i gcónaí. A Thiarna, éist linn. A Thiarna, bí ceansa agus éist linn. Sin é ár nguí chugat trínár dTiarna Íosa Críost. Amen. Agus anois tá an ofráil againn.

Guígí a phobal Dé go nglacfaidh Dia an tAthair uilechumhachtach leis an íobairt seo uaimse agus uaibhse, go nglaca an Tiarna leis an íobairt seo ó do lámha chun onóra agus glóire a ainm agus chun sochair dúinne agus dá naomh-Eaglais uile. Táimid páirteach, a Thiarna, i gcuimhneachán pháis do Mhic, trínar thuill sé an Spiorad Naomh a theacht orainn. Glac go ceansa lenár n-urnaithe agus deonaigh go rachaimid níos mó i gcló do Mhic agus go dtabharfaimid breis fianaise air de shíor. Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna. Amen. Go raibh an Tiarna libh. Agus leat féin. Tógaigí bhur gcroíthe in airde. Gabhaimis buíochas leis an Tiarna ár nDia. Is ceart agus is cóir. Is ceart agus is cóir dúinn go deimhin, is cuí agus is tairbheach é, buíochas a ghabháil leat de shíor agus i ngach áit, a Athair Naofa, trí do Mhac muirneach, Íosa Críost, do bhriathar, trína ndearna tú an uile ní. a chuir tú chugainn mar shlánaitheoir agus mar fhuascailteoir, a ionchollaíodh ón Spiorad Naomh agus a rugadh ón Maighdin, agus é ag comhlíonadh do thola agus ag gnóthú pobal naofa duit, shín sé amach a lámha agus é ag fulaingt chun an bás a scriosadh agus an t-aiséirí a nochtadh. Uime sin, mar aon leis na haingil agus leis na naoimh uile, fógraímid do ghlóir á rá, d'aon ghuth, Is naofa, naofa, naofa thú, a Thiarna Dia na Slua, tá neamh agus talamh lán de do ghlóir, Hosanna sna harda. Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna! Hosanna sna harda! A Thiarna, is naofa thú go fírinneach, is tú tobar na naofachta go léir. Naomhaigh mar sin impímid ort na bronntanais seo le drúcht do Spioraid, chun go ndéanfar díobh inár gcomhair corp agus fuil ár dTiarna, Íosa Críost. Nuair a bhí sé á thabhairt suas chun na Páise dá dheoin féin, ghlac sé an t-arán, agus ag gabháil buíochas leat, bhris agus thug dá dheisceabail é, á rá, Glacaigí agus ithigí uile as seo, óir is é seo mo chorp a thabharfar ar bhur son. Ar an gcaoi chéanna, tar éis an tsuipéir, ag glacadh na cailíse agus ag gabháil buíochas leat arís, thug sé dá dheisceabail í, á rá, Glacaigí agus ólaigí uile aisti seo, óir is í seo cailís mo chuid fola, fuil an nuathiomna shíoraí. Doirtfear í ar bhur son agus ar son mórán chun maithiúnas na bpeacaí. Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa. Agus anois rúndiamhair an chreidimh. Táimid ag fógairt do bháis, a Thiarna, agus ag comóradh d'aiséirí nó go dtaga tú. Dá réir sin, a Thiarna Dia, ag cuimhneamh dúinn ar bhás agus ar aiséirí Chríost, ofrálaimid duit arán na beatha agus cailís an tslánaithe, agus gabhaimid buíochas leat toisc gurbh fhiú leat sinn a bheith i do láthair agus ag fónamh duit. Iarraimid go humhal ort go n-aontófar le chéile le cumhacht an Spioraid Naoimh, sinne atá páirteach i gCorp agus i bhFuil Chríost.
Cuimhnigh, a Thiarna, ar d'Eaglais ar fud an domhain mhóir, chun go ndéanfá í a neartú sa charthanacht, i gcuideachta lenár bPápa Francis, lenár nEaspag úd, agus leis an gcléir uile. Cuimhnigh freisin ar ár muintir féin a fuair bás agus iad ag súil le haiséirí, agus orthu siúd uile atá imithe ar shlí na fírinne, faoi do ghnaoi, agus fáiltigh rompu isteach i solas do ghlóire. Déan trócaire orainn uile, impímid ort, ionas gur fiú sinn a bheith páirteach sa bheatha shíoraí, chun tú a mholadh agus a ghlóiriú, i gcuideachta na Maighdine Muire, Máthair Dé, na Naomh-Aspal agus na Naomh uile, a rinne do thoilse riamh anall trí do Mhac, Íosa Críost.
Is tríd agus leis agus ann a thugtar gach onóir agus glóir duitse, a Dhia an tAthair uilechumhachtach, in aontacht an Spioraid Naoimh, trí shaol na saol. Amen. Agus anois guímis chun an Athar faoi mar a mhúin ár Slánaitheoir dúinn a dhéanamh. Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht, go ndéntar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin, agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc. Amen. Saor sinn ó gach olc impímid ort, a Thiarna. Tabhair dúinn go cineálta síocháin lenár linn, ionas go mbeimid, le cúnamh do thrócaire, saor ón bpeaca i gcónaí, agus slán ón uile bhuairt, agus sinn ag súil leis an dóchas naofa agus le teacht ár Slánaitheora, Íosa Críost. óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir trí shaol na saol. A Thiarna Íosa Críost, a dúirt le d'aspail, Fágaim síocháin agaibh, tugaim daoibh mo shíocháin, ná féach ar ár bpeacaíne, ach ar chreideamh d'Eaglaise, deonaigh síocháin a thabhairt di agus í a aontú,

Seo é uan Dé, seo é an té a thógann peacaí an domhain. Is méanar dóibh siúd a fuair cuireadh chun séire an Uain. A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leigheasfar m'anam.

Seo píosa a phioc Múinteoir Proinsiasa amach. Thug siad do dhualgas ormsa é a léamh ach tá's agam gur ó cheann de na scríbhneoirí is fearr le Múinteoir Mairéad, John O'Donohue i mBéarla. This is where your life has arrived. After all the years of effort and toil, look back with graciousness and thanks.

is guímis. A Thiarna, an mhuintir a bheannaigh tú leis an Spiorad Naomh, chothaigh tú iad le sacraimint do Mhic. Tar i gcabhair orthu feasta le do bheannacht agus saor iad ó gach anachain. Go bhfásaimid ina grá agus i ngrá a chéile le linn ár saoil. Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna. Amen. And again.

Go raibh an Tiarna libh. Agus leat féin. Go mbeannaí Dia uilechumhachtach sibh, Athair, Mac agus Spiorad Naomh. Tá an tAifreann thart, imigí faoi shíocháin. Buíochas le Dia.

Ok a chairde, táimid ag deireadh an Aifrinn agus mar a dúirt an tAthair Roderick, míle buíochas do Chlann Uí Chasaide, iar-scoláirí iontacha na scoile, agus táimid an-bhuíoch dóibh. seasamh isteach le ana-chuid fógra chun an jab seo a dhéanamh dúinn inniu agus Vanessa agus na hArúin don chabhair ar fad a thug siad dúinn. Táim chun a iarraidh ar dtús, thar ceann Bhord Bainistíochta na scoile, a iarraidh ar ár gCathaoirleach nua cúpla focal a rá. Bhí ár ár iar-Chathaoirleach linn ar maidin, Cáit Ní Mhurchadha, faraor ní féidir léi a bheith linn don Aifreann tráthnóna inniu. Dheineamar bronnadh ar Cháit as ucht an fhaid seirbhíse a bhí aici mar Cathaoirleach ar an mBord. Tá súil againn go mbeidh an tAthair Richard linn chomh fada agus a bhí God add her fé sin. So tá an tAthair Richard Gibbons mar Chathaoirleach an Bhoird chun cúpla focal a rá mar gheall ar Méabh agus bronnadh a dhéanamh uirthi. Go raibh maith agat Seán. Agus ar dtús b'fhéidir gabháil buíochas do Roderick don Aifreann. Bhí sé an-éasca teacht don taobh eile den chathair inniu agus rá liom féin nothing to do today, sure riding side saddle mar a déarfá, so go raibh maith agat faoi sin agus buíochas duit féin Seán freisin agus an fhoireann go léir sa scoil don ullmhú don lá speisialta seo, lá an-thábhachtach seo. Is ó thosach an bhliain seo tá an I suppose tá níos mó bainte agam leis an scoil ach Do na blianta bhí mé, is dócha, isteach is amach uaireanta anseo. But ó thosach an bhliain seo táim mar Cathaoirleach den Bord Bainistíocht so sin an chúis go bhfuilim anseo ar maidin chun bronntanas beag a thabhairt duit Méabh ar an lá seo. Ach tá i bhfad níos mó ceangailte agamsa le do, leat féin, Muintir Méabh agus do mhuintir Connolly. na blianta. Tá aithne agam ar Méabh agus ar Niall ón am a thosaigh mé thíos i Coláiste Chiaráin in 1986, bhíomar an-óg sna blianta sin agus na páiste beaga do bhí siad ana-bheaga ag an am sin freisin. But um, anseo inniu tá sé lá ana-speisialta chun chun um, gabháil buíochas leat as na blianta a chaith tú anseo

I decided that we were here chun tú a scaoileadh amach an doras. Ní raibh aon bhriathar eile le fáil gan go raibh tú a dúirt chun cur amach ach scaoileadh amach an doras ar an lá seo. And uh you know is mór an trua go bhfuilimid istigh anseo gan Covid gan dabht, táim cinnte go mbeimid amach ar an astroturf agus an lá an áit go hiomlán le iar-dhaltaí agus iar-mhúinteoirí. Fuair mé lesson ana-thábhachtach cúpla bliain ó shin thíos sa Phobalscoil. An cuimhin leat an lá bhí mé ag tabhairt sermon thíos ansin agus thosaigh mé ag caint faoi na seanmhúinteoirí agus dúirt na daltaí, No, iarmhúinteoirí i bhfad níos, i bhfad níos tábhachtaí. So but but iad go léir gan dabht, iar-dhaltaí, múinteoirí, na clanna atá bainte leis an scoil ó 31 bliain anois, d'am anseo.

all the boards that have been here, so they're being among. Okay. And this being all has said earn a past year five with a master from couple of folklore all. Um ach sa go dos no me ka me fáilte speisialta a chur riven fair atá ciontach as seo ar fad. Uh, mar darnamhain is an íorbháistar Mihal Comharsan le Méabh, thíos i Cashel Downs, a d'fhostaigh Méabh an chéad lá riamh agus an Bord Bainistíochta agus do sin, a Mhíchíl, táimid ana-bhuíoch don ghaisce sin a dheinis don scoil. Fáilte romhaibh ar fad isteach go dtí an ócáid dheas ach brónach ar slite seo. Cosúil le gach éinne anseo sa scoil agus gach éinne atá ag féachaint isteach ón mbaile, táimid idir chaoineadh agus ceiliúradh inniu. Táimid ag caoineadh de bharr bean iontach, dearfach, cineálta agus flaithiúil, a bheidh ag imeacht mar láithreacht laethúil ónár saol oibre agus ár saol foghlama uainn. Táimid ag ceiliúradh de bharr an méid atá tugtha ag Méabh dár bpobal scoile le bliain is tríocha agus de bharr go bhfuilimid ag súil go mbeidh barr sláinte agus blianta fada d'eachtraí, spórt agus comhluadar agat, Méabh, agus ré nua iontach á thosnú agat ar an gcéad chéim eile den aistear saoil. Is múinteoir paiseanta atá in ár gcara Méabh agus ní nach ionadh. Nach breá linn go mbeadh Peggy agus Paul, Mam agus Daid Méabh, anseo inniu, mar a rabhadar go minic ag ceiliúradh na hócáide seo. Táimid cinnte go bhfuil siad ag breathnú anuas orainn ós na flaithis agus iad go hiomlán bródúil, mar a bhíodar riamh, as an iníon iontach a thugadar dúinn anseo. Fáiltímid roimh Chiarán, Orla, Rónán, Fidelma agus a gclanna atá ag féachaint isteach orainn inniu. Arís, nach breá linn go mbeidís anseo in Halla na Scoile mar ba chóir ach beidh deis eile againn amach, le cúnamh Dé. Mar chomhleacaí, ní fhéadfaimís duine níos fearr ná Méabh a bheith againn riamh. Is comhairleoir, éisteoir, cabhraitheoir, tacaitheoir agus inspioráid leanúnach tú, Méabh, agus mothóidh mé féin go pearsanta agus gach uile duine ar an bhfoireann uainn tú dos na scileanna sin. D'fhéach tú orainn ar fad mar dhaoine le stádas cothrom, gan aon aird ar aois, stádas, cúlra agus uaireanta easpa céille, go háirithe i mo chás féin. Dá mbeimis riamh in am an ghátair le haon trioblóid inár saol, bhí fhios againn gur tusa an chéad duine a bheadh ag cnagadh ar ár ndóirse, nó ag deireadh líne gutháin mar chabhair agus cluas dúinn. Ar an gcaoi chéanna, bheifeá mar an chéad duine leis an dteachtaireacht comhghairdeachais agus an focal molta dúinn sna hamanta maithe inár saol. Is tréithe thar a bheith speisialta na tréithe sin. Má tá focal amháin úsáidte le seachtain anuas i measc na foirne fút, is flaithiúlacht an focal sin. Bhí tú i gcónaí fial flaithiúil i ngach slí. Do chuiris an coincheap de 'DEAR, drop everything and read' go mór ar aghaidh sa scoil, ach nuair a tháinig sé go am do dhaoine eile is 'deal' a bhí in úsáid agat féin, 'drop everything and listen'. Bhí fhios againn i do chomhluadar gur orainne agus orainne amháin a rabhais dírithe nuair gur lorgaíomar do chomhairle. Bhí tú flaithiúlach le do chuid ama, do chuid foighne agus do chuid ardú meanmna. Níor chaill tú deis riamh an taobh is fearr de gach éinne agus gach eachtra a aimsiú. Níl aon dabht ná go bhfaca tú an ghloine i gcónaí a bheith leath-lán nó go hiomlán lán formhór an ama. Dar ndóigh, ní dúinne go príomha go rabhais anseo. Cosúil le do mham is do dhaid, is i gcomhair na páistí go raibh tú anseo. Mar a thaispeánann na teachtaireachtaí ar Facebook agus na focail deasa ráite le laethanta anuas agus ach go háirithe sna leabhair aoibhne atá déanta ag na páistí sna ranganna duit, Tá cion agus meas ag na páistí atá anseo, agus na scoláirí ar fad, gur déagóirí nó daoine fásta anois iad, cuid acu, fiú, go raibh sé de phribhléid ag a bpáistí féinig tú a bheith mar mhúinteoir acu. Ní raibh mórán áibhéile ann nuair a ghlaoigh na páistí, Múinteoir Naomh ort. Dá mbeadh an leasainm sin tuillte ag éinne is agatsa a bhí. Go do chlann iontach, táimid cinnte go bhfuil sibh, sibh ag súil le roinnt mhaith níos mó de do chomhluadar, do chócaireacht iontach, do spreagadh agus gach rud eile a bheith acu. Cloisimid Neil, áfach, nach mbeidh aon lón réidh agat an Luan seo chugainn, apparently there's a technical glitch next Monday. Do Eoin, Cormac agus Eve, tá a fhios agaibh cé chomh bródúil is atá bhur mam as gach a dhéanann sibh. Beidh siad níos, beidh níos mó ama fiú anois aici chun a bheith ag cabhrú agus ag coimeád súil oraibh, go háirithe ortsa, a Chormaic. Tá 'fhios againn go mbeidh fonn taistil ort, Maeve, chomh luath agus go bhfuil cead againn arís. Ach gan dabht, beidh tú in ann do shlí a dhéanamh go Kildare Village, Dún Droma agus b'fhéidir go BT's ó am go chéile. Gan dabht, is banríon na stíle tú agus ní bheidh aon stró ort na seiceanna ón Roinn Oideachais a chaitheamh go fial. Má tá sraith nua de Paisean Faisean á dhéanamh ag TG4, beimid ag moladh go láidir go mbeidh tusa mar an láithreoir nua a bheidh acu. Chomh maith leis sin, táimid cinnte go mbeidh clubanna leabhar na cathrach ana shásta go mbeidh níos mó ama agat le haghaidh do phaisean eile sa saol, an léitheoireacht. Tháinig do ghrá do leabhair trasna dúinn níos mó ná aon rud eile. Fad is go mbeidh leabharlann inár scoileanna agus inár seomraí, smaoineoimid ort agus na leabhair ar fad a mhol tú, a thug tú ar iasacht dúinn agus a thug tú inspioráid dúinn iad a léamh. Tá fhios againn go mbeidh, go mbeifeá ag iarraidh ar na páistí atá linn fé láthair, agus a bheidh againn san todhchaí, gach soicind gur féidir leo a chaitheamh ag léamh is ag léamh is ag léamh mar a dúirt tú féin níos luaithe inniu. Faoi dheireadh, tuigimid an grá a bhí agat dár dteanga féin. Gaeilg nó Gaeilge a d'fhoghlaim tú fhéin sa bhaile, ar scoil, agus sa nGaeltacht i nGaoth Dobhair, i dTír Chonaill agus sa Cheathrú Rua i gConamara. Déanfaimid ár ndícheall an dílseacht don dteanga, don amhránaíocht, don cheol agus dár gcultúr a thabhairt linn ar scoil agus lasmuigh den scoil sa saol mhór. Tá's againn, Maeve, nach mbeidh tú riamh i do stróinséar anseo sa Ghaelscoil mar a dúirt an tAthair Richard. Leanfaidh do sprid iontach inár measc agus beidh fáilte romhat sa seomra foirne, timpeall an chlóis agus dar ndóin ag ár n-ócáidí speisialta agus sóisialta aon am gur mhaith leat. Ní bheimid mar a gcéanna gan tú a bheith linn gach lá. Ach níl éinne againn mar a gcéanna ón nóimeat gur bhuaileamar leat. Má thugaimid linn aon faoin gcéad de do fhéith éasca le daoine do bhua a spreagadh agus an grá don saol atá agat, beidh an t-ádh dearg orainn i ngach slí. Guímid saol nua fada, sláintiúil, spraíúil agus grámhar ort, a Mhéabh. go maire tú an céad chomh hóg céanna i d'intinn is atá tú anois. Croch leat do sheolta agus go n-éirí gach ádh leat agus mar a dúirt an tAthair Richard, scaoilimis amach an bobailín agus go n-éirí go geal leat. Míle maith. Tar éis na focail a fháil ón Athair Richard Needham chun an focal sean a úsáid. Táim chun iarraidh ar d'iarchomhghleacaí anois ag an bpointe seo le fada an lá, Siobhán, bronnadh a dhéanamh ort thar cheann foirne na scoile atá bailithe le déanaí. Agus chomh maith leis sin tá bronnadh eile an-speisialta le déanamh againn. Agus seo smaoineamh a bhí ag múinteoir eile réasúnta nua, atá inár scoil, Múinteoir Máis agus tá a fhios agam rud a chuir Rang a ceathair, Múinteoir Ruth, le chéile, rud éigin an-speisialta, bosca d'iontaisí, agus tá a fhios agam, nuair go bhfuil an bronnadh déanta. go bhfuil Tá Cormac, mac Múinteoir Méabh, atá mar an chéad ghlúin eile ag múineadh in ár scoil, tá Cormac chun an bronnadh a dhéanamh anois agus ansin táimid chun féachaint ar phíosa scannáin a deineadh ar maidin le Rang a ceathair.

Seo féilire, is ball den chlub An Satharn gach lá anois é. Seo cadhnra chun fuinneamh a thabhairt duit d'aisling a chomhlíonadh. Seo síolta do na síolta eolais ar fad a chuir tú thar na blianta. Seo aghaidh sásta do na páistí sona sásta ar fad i nGaelscoil Osraí. Seo croíthe, bain sásamh agus taitneamh as an tréimhse nua atá ag tosnú. Seo mar a bhí. In áit na gceann ar fad a chailltear ar scoil, seo airgead le cúpla euro sa bhreis anois chun rudaí deasa a cheannach.
An-tábhachtach, go raibh maith agat as sin. Seo mar atá.

ionas go mbeidh tú in ann do scíth a ligint le deochanna deasa. Seo críoch, ionas go mbeidh na laethanta amach anseo sona agus geal. Seo spreagadh, bhuel, is aoibhinn le gach duine milseáin!
Seo léarscáil ionas gur féidir leat na doras éalaithe na scoile a aimsiú.
Seo bucketlist, liosta gníomhaíochtaí agus smaointí álainn a roghnaigh an bpríomhmhúinteoir Deirdre agus Síle chun tú a choimeád gnóthach.

Anois, míle buíochas Múinteoir Cormac, an job déanta agus míle buíochas do Rang 4 Múinteoir Ruth a chuir é sin le chéile. Agus ag an bpointe seo, sara go dtéimid go dtí píosa scannáin an-deas ag an deireadh, tá Múinteoir Maeve chun cúpla focal a rá í féin, ceapaim. Agus buail isteach, Maeve. Míle buíochas a Mháistir. A chairde, míle buíochas as sin ar fad, bhí sé dochreidte, gach uile rud. Coimeádfaidh mé ansin é i gcónaí. Míle buíochas an tAthair Richard, bhí sé chomh speisialta. Is breá liom nuair a léann tú an tAifreann agus bhí inniu chomh aoibhinn. Buíochas ó chroí. An tAthair Richard, míle buíochas agus mar a deir tú, an-aithne againn ar a chéile leis na blianta agus bhí go leor comhráite againn agus bím ag súil leis sin go minic. Go raibh maith agat, Athair Richard. Agus Seán, do do dhea-fhocla, buíochas ó chroí, bhí sé go haoibhinn. Táim chomh buíoch as do. daonnacht, ionbhá, tacaíocht agus cairdeas leis na blianta agus tá fhios againn go leanfaidh sé sin. Buíochas ó chroí. Gura fada buan thú agus go dtuga Dia slán thú. Iontach gach duine a fheiceáil. Bhí an rud chomh speisialta. Micheál, iontach tú a fheiceáil inniu. Tusa a mheall mé anseo an chéad lá agus táim chomh buíoch de sin. Chaith mé 31 bliain dochreidte anseo, bhain mé taitneamh as gach uile lá. Míle buíochas Mícheál. Bhí scoil nuair tháinig mé anseo, ní raibh an scoil chomh mór seo domsa. scoil cosúil le scoil tuaitheach leis na tréithe sin, páiste lárnach, an Ghaeilge mar chroílár na scoile agus dearfachas agus tá sé fós mar sin. Agus Micheál, spreagann tú mé agus fós lean ar aghaidh leis na Whatsapp iontach sin, an teagmháil sin á iontach agus go maire tú an céad agus bliain eile chun aithrí. Míle buíochas a Mhichíl. Do mo chairde ar fad inniu, an ceol, cheap mé go raibh mé Ríocht na bhFlaitheas, bhí sé go haoibhinn. Agus do gach uile mhír, na paidreacha, an an léacht, gach uile rud chomh oiriúnach ar maidin, na leabhair, aoibhinn. na píosa ar an teilifís, bhí sé just gach uile rud, an tionól, bhí gach rud chomh speisialta, mo chairde agus just chun dul fríd gach rud anseo em ar eagla go bhfágfaidh mé rud éigin amach em anois an fhoireann, ba bhreá liom mo bhuíochas a ghabháil díobhse ar fad, foireann den gcéad scoth. Míle buíochas ó chroí. Mo chairde, mo chomhleacaithe, partners in crime, gach rud, bhí laethanta den scoth againn anseo. Dúirt m'athair liom uair éigin, Maeve, you have a great staff. Sean, I think he thought I was in charge, but I said, you know what, tá, tá fhios agam go bhfuil foireann den scoth. agus nuair a d'éalaigh mo thuismitheoirí go ríocht na bhflaitheas, an tacaíocht a bhfuair mé anseo, bhí áthas orm go raibh mé anseo, nuair a d'fhill mé ar an scoil, cheap mé go raibh mé ag dul abhaile, bhí mé i mbaclainn mo chairde, thug sibh aire, tacaíocht, gach agus bhí sé mar sin i gcónaí. Leanfaidh ár gcairdeas. Beidh mé ar ais, beidh mé ar cuairt, beidh fáilte romhaibh i gcónaí go dtí mo theach. mo chairde, buíochas ó chroí. Agus ag smaoineamh ar gach rud ar maidin, gáire beag chomh maith ag smaoineamh, ag féachaint ar an scannán iontach sin domsa tríd na blianta. Bhí smaointe, bhí mé just ag rá liom féin, tá smaointe iontacha ansin le haghaidh mo retirement. Bhí sé dearmadta agam,

Probably ideas that are really me, buíochas ó chroí, a chairde, go haoibhinn ar fad. Inniu, gan dabht, táim ag smaoineamh ar Ghobnait chomh maith. Tá sí i leaba na naomh ag féachaint anuas orainn, i dteannta mo thuismitheoirí agus táim ag smaoineamh orthu ar fad. Grásta ó Dhia agus síocháin síoraí leo ar fad.

Míle buíochas do Maria Bríd as ucht an banner iontach a luaigh an tAthair Richard níos luaithe agus an tAthair agus tá, idir an mbeirt sagart, táim measctha suas ag an bpointe seo, ach deireann sé Méabh, is beannaithe ár scoil gur mhúin tú inti agus is Múinteoir Maria Bríd, nó Múinteoir Maria T thuas staighre a dhein an mana álainn sin. a phéinteáil agus táimid an-bhuíoch di as ucht an obair a dhein sí air sin. Táimid an-bhuíoch ar fad de chlann Uí Chonaíle a tháinig anseo inniu agus a thug Méabh dúinn ar feadh 31 bliain agus tá táim cinnte go bhfuil sibh ag súil go mór len í a bheith ar ais agaibh. Mar a dúirt mé, Athair Richard, Athair Roderick, tá an tAthair Roderick ag fáil briseadh 21 uair an chloig ón Ghaelscoil, ceapaim. mar go mbeidh Céad Comaoineach ag cuid de Rang a Trí á dhéanamh aige amárach thíos i Séipéal Naomh Fhiachra agus táimid an-bhuíoch den obair iontach sin i gcónaí. So, sin mar atá, a chairde, gach duine a tháinig isteach, tá an Aifreann agus an searmanas seo, tá siad taifeadta againn agus beidh siad á chur ar fáil againn ar YouTube na scoile ina dhiaidh agus is féidir le haon duine a chaill amach ar an lá inniu féachaint siar air. Táimid an-bhuíoch gur tháinig sibh isteach. Cé mhéad are we having? Lots and lots of people ansin. An t-uafás daoine, sa bhaile, i ngach áit, timpeall an domhain, clann Mhéabh, iar-scoláirí na scoile, iar-mhúinteoirí na scoile, gach duine atá an méid sin meas acu ar ár gcara iontach atá againn inniu. So mar sin, táimid, mar a dúirt an tAthair Richard arís, chun Méabh a scaoileadh amach agus nó go dtéann sí amach. Chaith mise na dathanna Méabh ach tá brat gorm agus bán ag crochadh go bródúil lasmuigh den scoil. Agus faraor ní féidir liomsa The Gallant John Joe a chanadh ach tá a fhios againn go mbeidh muintir Chabháin, muintir na Muinchille agus gach duine go bhfuil ar aithne agat an-bhródúil asat inniu. Okie doke, míle maith agaibh! Oh, Brónaim, no, no, no, tá ana bhrón orm. Tá, dhein mé dearúd ar rud ana ana thábhachtach ar fad. Tá scannán iontach le taispeáint againn anois agus tá sé réidh ag Seán le dul, we have a very special photo story a chuir Múinteoir Siobhán le chéile le cabhair ó Mhúinteoir Sylvia agus ó Mhúinteoir Ruth len é a chur le chéile. Suígí siar, bíodh cupán caife agaibh, féachaigí ar an ocht nó naoi neomat iontach seo de na cuimhní geala atá againn ar shaol múinteoireachta Mhéabh linn anseo sa scoil agus cuirfimid deireadh leis an lá le sin.

Tá iarscoláire iontach na scoile agus tá sí ag imeacht ar aghaidh go dtí Scoil Naomh Eoin thíos fán mbaile agus tá an t-ádh dearg leo í fháil so iarraim ar Mhúinteoir Caoimhe de Buitléar teacht suas agus gach uile bronntanas ceardlainne a thabhairt di.